Anois an clár Nósanna Gaeltachta á chur i láthair ag Pearse Ó Caoimh. Tá an clár seo léirithe le cabhair ón Scéim Fuaim agus Fís de chuid Údarás Craolacháin na hÉireann. Tá ceist teanga na Gaeltachta an-chasta ar fad. Tá ceist teanga na Gaeltachta an-chasta ar fad. Mar fhear óg nach as an Ghaeltacht é, a ndeachaidh chuig an Ghaeltacht lena gcuid Gaeilge a fheabhsú, níor thuig mise ar chor ar bith cé chomh fíor is tá an ráiteas seo. Ach bí cinnte go dtuigim anois. An Ghaeltacht, a cheap mé. Áit ina mbeidh na daoine áitiúla sásta Gaeilge a labhairt liom agus go nglacfar liom mar chuid díobh féin. Heileo!

What the? Tá mé seo le feabhas a chur ar mo chuid Gaeilge. Oh very good, very good. That'll be twenty three euro please. Go raibh míle maith a't. Slán. Don't patronise me with your go raibh míle maith a't. Slán. Ach mar a tharla sé, ní raibh muintir na Gaeltachta róshásta Gaeilge a labhairt liom. Fuair mise amach go sciopaí, chomh luath is go bhfaigheadh siadsan amach nach as Conamara mé, d'iompóidís láithreach ar an mBéarla. Agus an Ghaeltacht, a cheap mé. áit ina bhféadfainn éalú ón mBéarla ar feadh píosa agus Gaeilge amháin a chloisteáil thart orm i ngach aon treo. Bhí tú ag an match aréir, a Pháraic? Ó bhí, raibh tú féin ag breathnú air? Ní hé go raibh ionadh orm go raibh Béarla ina gcuid cainte, ach b'iad na focla Béarla a bhí in úsáid acu a chuir ionadh orm. Shíl mé go raibh siad sách nervous ar dtús, eh? Á, bhí cúpla pass dodgy acu, nach raibh? Mighty comeback fiú. Nine points down to three points up. Taobh istigh de ceathrú uaire. Bhí tú happy go maith leis sin, is dóigh? Sách nervous?
Pass dodgy, mighty comeback, happy go maith. Ó, Áine! Bhí do mhac féin ag an match aréir. Bhuel, cén aois é anois, nach ndéanfaidh sé an Leaving Cert i mbliana? Bhuel, tá sé ag iarraidh a bheith ina engineer anois ach ceapaim nach mbeadh an créatúirín in ann light bulb féin a athrú. Ach a Mhaighdean, tá sé mighty uilig ag imirt football. M'anam go ndéarfainn gur gearr go mbeidh sé ag steirteáil!
Leaving Cert Engineer agus Startál, Céard a bhí ar siúl anseo? Cén fáth Startál agus ní Tosú? Cén fáth Nervous agus Happy agus ní Neirbhíseach agus Sásta? Agus faoi dheireadh, an Ghaeltacht, a cheap mé. Fiú muna bhfuil siad sásta Gaeilge a labhairt liomsa, cinnte Gaeilge amháin a bheidh le cloisteáil eatarthu féin. I've had to work now seven days in a row. Electricity's down all over Connemara after these storms, and I've been fixing poles non-stop since Monday. It's a nightmare. Sure, my own electricity's down and I'm only down the road from you. Come here, any chance you'd pop down and get it back up and running for me? There's no need to be going round the rest of Connemara when the electricity down in your own town, you know. Thiocfainn leis ag an bpointe seo go mbeadh seans ann nach raibh aon Ghaeilge acu. Ach ansin, thiocfadh duine eile isteach sa gcomhrá agus, Ó sure lads, cad a bhfuil sibh? Oh, hello Áine, ah, tá mise tóg orm haideach. Níl is an faoi líon bhochta seo dó. Ó, céard tá ort Liam? Á, tá mé maraithe, tá mé ag obair non-stop de bharr na stoirmeachaí. Agus away leo arís i nGaeilge bhreá Conamara. Is cosúil go raibh daoine áirid ann go labhraítear Gaeilge, agus daoine eile go labhraítear Béarla, cé go raibh Gaeilge ó dhúchas ag gach aon duine acu. Agus is cosúil go raibh rudaí aisteacha, ó thaobh na Gaeilge de, ar siúl idir mhuintir Chonamara eatarthu féin. Tá ceist teanga na Gaeltachta an-chasta ar fad. An Ghaeltacht.
Áit nach raibh rudaí chomh simplí ar chor ar bith is gur cheap mé go mbeadh. Is mise Pearse Ó Caoimh, agus sa gclár seo, tá mé chun tabhairt faoi na ceisteanna casta seo a dhéanamh níos lú casta, agus beidh mé ag iarraidh fáil amach céard tá ar siúl ar chor ar bith leis na nósanna Gaeltachta seo atá luaite agam. So beidh trí chuid ag baint leis an gclár seo, an gaol idir mhuintir na Gaeltachta, agus strainséirí. Ó!
Ó! Tá Gaeilge agat! An gaol idir mhuintir na Gaeltachta agus an teanga Bhéarla. Nine points down to three points up, taobh istigh de cheathrú uaire. Agus an gaol go ginearálta atá ann idir mhuintir na Gaeltachta féin. Só toisc gur stráinséar mise sa nGaeltacht, tosóimid ar an ábhar sin, an gaol atá ann idir mhuintir na Gaeltachta agus stráinséirí. Is fiú a rá ag an bpointe seo nach mbeidh mé ag cuardú freagraí na ceiste seo i m'aonar, buíochas le Dia. Is mise Nuala Ní Chonaola. Stiofán Seoighe.
Páraic Ó Fínneadha sa Spidéal.
Camas, Co na Gaillimhe.
22. Tá mé 38. Inseoidh mé m'ainm agus cé as mé, a Phiarais, ach níl mé ag goil ag inseacht m'aois duit, mar teagann mar tá's a'd bean go dtí aois áirid agus ní inseann sí a haois. Agus marar inis, a Phiarais, marar inis aon duine é sin fós, tá sé in am ag bean eicínt é a inseacht dhuit. So, an chéad cheist a chuir mé ar mhuintir Chonamara ná an ceann is dóigh is soiléire, cén fáth? Cén fáth nach mbíonn cuid de mhuintir na Gaeltachta sásta Gaeilge a labhairt le stráinséirí? Maidir le abair anois eh. Stoic ceoil Tá sé Tá sé Tá sé Tá sé Tá ceol leis.
Ach dá mbeadh freagra na ceiste seo chomh soiléir, ní bheadh sibh ag éisteacht anois liom. D'fheicinn féin muintir na Gaeltachta ag labhairt as Gaeilge eatarthu féin go minic, ach nuair a dhéan mise iarracht labhairt leis na daoine céanna sin i nGaeilge, D'fhreagróidís as Béarla mé, scaití. Is cosúil go raibh rud éigin difriúil fúmsa. You know, tá an Gaeilge, tá aithne ar an Gaeilge líofa agus an Gaeilge foghlamtha, tá sé an-difriúil. So, cad iad na difríochtaí seo? Is é an chanúint is mó, ní bhíonn an foghraíocht go hiomlán cruinn go minic, nó ní thagann sé chomh nádúrtha an chuisc a poill óg, nó rudaí beaga mar sin. Bheadh a fhios a'd caol díreach nach as, nach as ceantar Gaeltachta iad nó nach labhrann siad Gaeilge ó lá go lá. Deir an duine, ní ceapaim. Agus cuireann sé sin asam scaití, má sea, just cuireann séimhiú isteach, ní cheapainn, má sea, ní cheapainn. Tá go leor cuid eile ann atá mar a. So tá sé sin ann. An foghraíocht. An chéad fógra go bhfuil foghlaimeoirí difriúil. Tá go leor leor daoine atá sa narbh as an nGaeltacht iad ó dhúchas ach tá ina gcónaí anseo agus a bhfuil Gaeilge foghlamtha acu agus tá, bhuel sea, tá Gaeilge mhaith ag go leor acu ach níl an chanúint agus níl na nathannaí cainte díreach acu. Na nathanna cainte? Céard go díreach atá i gceist anseo aici? Bhuel, fiú ag tabhairt faoi na hagallaimh seo, bhí nathannaí álainne fite fuaite i gcaint na ndaoine, rudaí nach féidir foghlaim ag an scoil, rudaí nach mbeadh fhios agat murab as clann Ghaeltachta thú, rudaí a bhaineann le líofacht teanga. Ní raibh meabhair ná mothú ionam san t-am sin, ar ndóigh. Ní raibh sé ag ligean air féin mar deir go raibh brón agus briseadh croí air ach déarfainn go raibh sé dóite taobh istigh. Ní dhófaidh mise mé féin mar níl ann ach teas bainne na bó. Teas bainne na bó. Sin an t-ainm atá air.
So, sin rud eile, na nathannaí cainte. Ok, so scaití ní bhíonn an foghraíocht cruinn agus níl na nathanna againn ach is cuma, Cén fáth go gciallaíonn sé seo go bhfuil gá Béarla a labhairt linn? Ceapaim gur Spáinnis nó Fraincis a bhíonn siad ag caint scaití. Bhuel, sea, bíonn tú ag éisteacht leo bíonn tú ag rá meas tú cén chaoi a chiallaíonn sé sin ach déanann tú amach tar éis píosa mar sin, déanann tú amach cad a chiallaíonn sé. Agus ar eagla nár chuala sibh i gceart an chéad uair é. Ceapaim gur Spáinnis nó Fraincis a bhíonn siad ag caint scaití. Ceapann sé gur Fraincis nó Spáinnis atá á labhairt ag strainséirí scaití. Seo cé chomh mór is atá an bhearna, scaití. Gabh mo leithscéal, tá mé ag lorg síob go dtí an pictiúrlann.
An bhfuil busanna anseo? Níl aon rud scríbhte ar an amchlár agus tá mé buartha nach mbeidh mé ábalta dul isteach. Agus seo a chloiseann siadsan ag teacht ar ais. Agus tá taithí againn go léir as a bheith ag labhairt le duine atá ag streachailt le teanga. Ní thuigeann muide go díreach céard tá siadsan a rá agus ní thuigeann siadsan go díreach céard tá muide a rá. Agus seo a tharlaíonn go minic le strainséirí sa nGaeltacht toisc nach bhfuil na nathanna, an foghraíocht agus na focla go cruinn ann go minic. Ach ar ndóigh níl na cuir chuige céanna ag gach strainséir a thagann go dtí an Ghaeltacht. Agus fiú má tá Gaeilge sár-mhaith ag an strainséir agus fiú má tá cur chuige tuisceanach acu le muintir na háite, fós féin d'fhreagródh cuid de mhuintir na Gaeltachta an strainséir sin i mBéarla. Ní cheapaim go dtuigeann siad go bhfuil daoine ann ag iarraidh actually Gaeilge a labhairt agus cumarsáid a dhéanamh trí Ghaeilge. Ceapann siad go bhfuil siad ag déanamh favour beag ceal ah ní gá duit iarracht anois Gaeilge a labhairt agus iompóidh muid ar an mBéarla beidh sé níos éasca do chuile dhuine. Bhuel, théis labhairt leis na daoine seo, ní haon ionadh go gceapann siad go bhfuil siad ag déanamh favour dúinn scaití, ag athrú go Béarla. B'fhéidir go mbraitheann sé ort féin go. Go bheagán freisin. Má cheapann muintir Chonamara, nó daoine áitiúla b'fhéidir, go bhfuil tusa níos compordaí, go bhfuil tusa ag labhairt Gaeilge mar go bhfuil a fhios agat gur Gaeilge atá acusan, Gaeilge a labhraíonn siad go láidir, go nádúrtha. Ach go bhfuil siadsan ag rá, bhuel, tá an créatúr seo, iarraidh Gaeilge a labhairt agus go raibh in ann go n-iompódh siad ar an mBéarla le sórt faoisimh a thabhairt duitse. Ach má tá tú sásta dul isteach ansin agus a ndúshlán a thabhairt, mar a déarfá, agus a chur in iúl dóibh cé atá cúpla urú fágtha amach agam ach nach cuma, tá mé ag labhairt Gaeilge, is dóigh liom go mbeidh dearcadh difriúil acu. So go mbraitheann sé. go mb'fhéidir go bheag ionat é. Go minic feictear dhom cainteoirí dúchasacha bíonn níos mó, bíonn muinín acu astu féin a gcuid Gaeilge agus ní, ní, teagann sé sin cheapfainn trasna freisin. Ní, ní chuimhníonn siad air. Bhfuil a fhios a'd deir siad é agus ní chuimhneodh siad, bhfuil a fhios a'd an chaoi a bhfuil siad á rá nó an chaoi a bhfuil daoine eicínt ag breathnú orthu. Ag labhairt go pearsanta, tá sé seo fíor i mo chás féin. Bheadh imní ormsa dul isteach i gcomhrá le duine ón nGaeltacht. An dtuigfeadh siad céard a bhí á rá a'm? An mbeadh na nathanna cearta á úsáid a'm? Agus tá mé cinnte go bhfaca siadsan i m'aghaidh féin go raibh mise míchompordach agus mé ag labhairt leo, agus gur cheap siad go raibh siadsan ag déanamh favour dhom ag athrú go Béarla. go gceapann siad go bhfuil siad ag déanamh maitheas má labhrann siad Béarla leat. Bhfuil a fhios a'd, fós féin, cé go bhfuil Gaeilgeoirí ag tíocht anseo, cé go bhfuil bhfuil a fhios a'd go gcuireann foghlaimeoirí Gaeilge go mór le eacnamaíocht Chonamara, fós féin, daoine nach bhfuil ag plé, cheapfainn, agus go mór-mór daoine nach bhfuil in earnáil na Gaeilge, iontóidh siad ar an mBéarla mar is é an nós atá acu. Ní chuimhníonn siad air. Ní hé go bhfuil siad á dhéanamh le bheith mímhúinte ach cheapfainn gur just gur nós atá ann agus tá sé i ndaoine gan aon chuimhniú air. Agus nuair a chuimhníonn siad air nó má thuigeann tú agus má chuimhníonn tú air ní dhéanfaidh tú é mar tuigeann tú go bhfuil sé cineál maslach a dhéanamh le duine eicínt. Tá sé beagáinín maslach nuair a dhéanann tú iarracht labhairt le cainteoirí dúchasacha i nGaeilge agus nuair a fhreagraíonn siad i mBéarla thú. Cén fáth nach bhfuil níos mó foighde acu? Cén fáth nach bhfuil cuid acu sásta go bhfuil muid ag déanamh iarracht a dteanga dúchasach a labhairt leo? Ní bhíonn siad ag iarraidh an trioblóid agus an dua a chur orthu féin. Tuigeann tú, bheith ag múineadh, tá siad ag múineadh teanga dhuit, nach bhfuil i ndáiríre.

Agus má tá an teanga eile a'd, tuigeann tú, déarfaidh tú, Ó, sábhála Dia sinn, an bhfuil a fhios a'd, tá muid tosaithe arís. Caithfidh mé a bheith ionraic anseo agus admháil go bhfuil sé seo fíor go maith i mo chás féin. Ní dheachaigh mise go Conamara le cairdeas a dhéanamh. Bhí mé ag iarraidh Gaeilge bhreá Chonamara a fhoghlaim, agus í a fhoghlaim ó mbéal na ndaoine áitiúla. Dá dtiocfadh cairdeas amach as sin, Iontach. Bónas a bheadh ann. Ach níorbh é an cairdeas an phríomhaidhm a bhí ann. Má tá tú ag gabháil bac a chur ar an gcumarsáid, is dóigh go n-iontófar ar an mBéarla agus rudaí a dhéanamh beagán níos éasca dhóibh féin. So smaoinigh ar sin.
Más Gaeilge atá an strainséir ag iarraidh labhairt le muintir na Gaeltachta, tá siad ansin le Gaeilge a phiocadh suas uathab agus seans mór gur sin atá uathab, níos mó ná cairdeas. Agus tá sé sin go breá b'fhéidir sa seomra ranga, ach sa ngnáthshaol sóisialta, Tá seans ann go mbraithfeadh siad sórt used ar bhealach. You see, ní mórán daoine atá ann anois nach bhfuil aon Bhéarla acu, so 99% den am, tá sé níos fearr má tá tú ag iarraidh cairdeas a dhéanamh, Béarla a labhairt.
Uaireanta tá sé níos éasca Béarla a labhairt agus sin ó thaobh mo chuid taithí féin agus coinneoidh siad ag labhairt Gaeilge liom. Agus go rialta. Tá mé ag ceapadh nach bhfuil daoine ag iarraidh bheith pushy sa mbealach seo, ag cur iachaill ar na daoine áitiúla Gaeilge a labhairt. Go pearsanta, agus mé ag plé le muintir na Gaeltachta, éirím as an nGaeilge agus sé an Bhéarla a labhraíonns muid ag a deireadh. Agus mé ag tabhairt faoi na hagallaimh seo, bhí focal amháin a tháinig aníos aríst agus aríst. Bhuel, sea, má tá cleachtadh a'inn a bheith ag caint. Sin é an cleachtadh atá a'inn agus sin an chaoi a tóigeadh muid. Bhí muid cleachtach ós Gaeilgeoirí muid. B'in an cleachtadh atá acu. Cleachtadh, cleachtadh agus cleachtadh. Sin í an chleachtadh atá againn, a dhéarfaidís. Ach níl an cleachtadh seo acu gan aon fáth ar bith, so cad as a dtagann sé? Ceapaim an chaoi ar. tóigeadh daoine i gConamara. Bhíodh, ceapaim gur cuireadh síos go leor daoine a bhíodh ag labhairt Gaeilge agus dá mba duine eicínt a bhí ag labhairt Béarla ann, d'iontaoidís ar an mBéarla i gcónaí agus téann sé sin siar sna blianta blianta go dtí chomh fada is dóigh nuair a tháinig na Sasanaigh agus tá an nós sin fanta go n-iontódh daoine ar an mBéarla má tá duine eicínt ann nach bhfuil Gaeilge dúchasach acu.
Agus chomh maith leis sin, san aimsir siar, níor tharla sé mórán gur bhog strainséirí ón taobh amuigh go dtí an Ghaeltacht.
Is dóigh nach raibh an oiread fostaíocht thart an uair sin do dhaoine ón taobh amuigh. Ba iad muintir na háite ar fad a bhí ann ag an am. Ach ó shoin i leith anois tá go leor. monarchana ann, tá deiseanna taistil i bhfad níos éasca a theacht isteach agus amach san áit a bheith, abair, ag fanacht i nGaillimh agus ag obair sa Spidéal, b'fhéidir go mbeadh gasúir ag dul ag scoil ag an Spidéal anseo. Tá tá tá níos tá níos éasca taisteal agus tá níos mó daoine ansin in ann theacht isteach agus amach sa nGaeltacht ó lá go lá ón taobh amuigh. Nuair a bhí mise ag fás aníos ní raibh ach muintir na háite agus sin é, dháiríre, bhfuil fhios a'd. Agus, de réir mar a d'oscail an saol mór suas ar an gcaoi seo, tharla sé go raibh níos mó agus níos mó daoine nach raibh aon Ghaeilge acu ag bogadh go dtí an Ghaeltacht. Agus, ar ndóigh, bhí tionchar aige sin ar an nGaeilge i gceantrachaí Gaeltachta.
Abair anois, bhí, bhí ehm, cúpla duine sa meánscoil liom, ba as cathair na Gaillimhe iad agus ní raibh, ní raibh mórán Gaeilge acu nuair a tháinig siad amach. Agus ehm, i gcás ar an gcaoi sin, Iompaíonn chuile dhuine ar an mBéarla ar mhaithe leis an duine sin. So dá mbeadh seisear againn a bheadh ag caint Gaeilge de ghnáth agus go raibh duine amháin a thiocfadh isteach sa gcomhluadar a bhí ag caint Béarla, d'iompódh chuile dhuine ar an mBéarla an fhad is a bhí seisean sa gcomhluadar. Chuaigh ar ais ar an nGaeilge aríst nuair a bheadh seisean imithe ach ar mhaithe leis an duine sin, mura raibh an Ghaeilge aige, d'iompódh go leor ar an mBéarla agus fadhb mhór é sin, dháiríre. Tá sé sin ag tarlú go leor. Agus dá óige a dtosós tú leis sin is ea is measa. Tá sé difriúil nuair atá tú, b'fhéidir, amach i do dhéagóir agus tarlaíonn sé, mar ní, tá tú ag goil ag filleadh ar ais ar an nGaeilge i gcónaí. Ach abair le gasúr bheag anois an sórt taithí sin a bheith ag labhairt Béarla lena gcuid cairde, tá sé an-deacair mar sin a dhul ar ais arís ar an nGaeilge. Mar sin é, sin an taithí atá siad á fháil ón tús. Níos minicí ná a mhalairt, sí an teanga atá strainséirí a thagann go dtí an Ghaeltacht ag iarraidh labhairt ná an Béarla. Agus seans gurb as an taithí sin a dtagann cuid den chleachtas sin atá acub, ag iompú ar an mBéarla le strainséirí. Mar tá an oiread daoine a thagann sa samhradh, mar a deir tú, na daltaí agus na múinteoirí bunscoile a thaganns go dtí an nGaeltacht agus is cuma leob sa tsioc faoin nGaeilge agus tá siad ann le trí seachtainí nó coicís spraoi a bheith acub. Agus.
Ní measa a bheadh acub ar an teanga mar caithfidh siad é a dhéanamh nó is that ní níl siad ag iarraidh a bheith ann nó ní ar mhaithe leis an teanga atá siad ann. Tá an áit seo like so remote. So caithfimid cuimriú ar sin chomh maith. Más rud é gur as an nGalltacht thú agus go bhfuil Gaeilge agat, is eisceacht atá ionat. Smaoinigh ar na daoine uilig a thagann go Conamara agus a bhíonn ag nascadh leis na daoine áitiúla nach bhfuil aon Ghaeilge acub, Ní tusa an sórt duine ar a gcasann muintir na Gaeltachta go rialta. Agus nuair a chasann siad ar strainséirí taobh amuigh den Ghaeltacht, cad deireann siad faoin nGaeilge? Bhuel, an chéad rud a dheir siad, 'Labhrann tú Gaeilge? 'Labhrann, a deir mé fhéin. 'Ó, nach iontach rud é sin. Dháiríre, chuile lá! Labhrann tú Gaeilge? 'Labhrann. 'Ó, tá sé sin beagán aisteach, nach bhfuil, go labhrann tú Gaeilge chuile lá. Seo daoine anois a bhfuil Béarla amháin acu. Tá go leor daoine nach dtuigeann gurb í an chéad teanga a bheadh againn í. Tá go leor daoine a cheapfadh go bhfuil, bhuel, gur just rud é atá muid a choinneáil suas, a choinneáil suas, a choinneáil suas, just ar mhaithe le a choinneáil suas ach ní thuigeann siad gurb í an príomhtheanga atá againn í. Cinnte, fiú nuair a déarfainn, oh, bhuel, labhraíonn muid Gaeilge sa mbaile, is Gaeilge a labhraím le mo mháthair, is Gaeilge a labhraím le m'athair, is Gaeilge a labhraím le mo dheirfiúracha, fós nuair a chloiseann siad ar an bhfón thú, oh bhí tú ag labhairt Gaeilge leob dúirt mé leat go labhraím Gaeilge leob ach ehm go minic ceapann siad go go cineál gur rud atá tú a rá chun an Ghaeilge a chur chun cinn nó go bhfuil tú ag iarraidh an íomhá seo de mhuintir na Gaeltachta ag labhairt Gaeilge a choinneáil beo ach i ndáiríre go ngabhann tú abhaile agus go labhraíonn tú Béarla le do chlann.
Yeah right, labhraíonn tú actual Gaeilge with your parents? Ní chreideann siad é, go raibh sé mar agus mbíonn tú labhairt mbíonn tú labhairt le d'athair i gcónaí i nGaeilge bíonn siad Agus do thuismirí agus do mhuintir. Bíonn. 'S ní chuile lá? agus is ea. Bíonn, yeah. Mar riamh, ní labhróinnse go deo le mo chuid driofúrachaí, i mBéarla. Á, ní dhéanfainn go deo é, just ní dhéanfainn. Mar bheadh sé aisteach, bheadh sé ar nós cur, you know sórt, bheadh sé ar nós dá mbeifeá ag iarraidh a bheith ag cur brógaí ort nach mba leat, you know sórt, bheadh sé míchompordach agus mínádúrtha. Ach ansin, má tá duine éicínt sa seomra nach bhfuil an Ghaeilge acu, labhraíonn muid Béarla le chéile. Ach ar an bpointe is atá siad imithe amach as an seomra, labhraíonn muid Gaeilge le chéile.
Dhá mbeadh ort a ghoil ar an bhfón, dhá mbeadh glaoch gutháin a dhéanamh, i mBéarla, d'fhágfá an seomra. Ní dhéanfá, ní ghlaofainn go deo ar bialann nó ar an mbanc nó duine ar bith. os comhair mo thuismitheoirí nó mo dheirfiúracha dhá mbeadh orm Béarla a labhairt, bhuel, dhéanfadh, ghabhfadh tú siar sa seomra leat fhéin, nach gcloisfí thú, agus dhéanfá ansin é, ach ní dhéanfainn go deo os comhair, mar arís, thosódh an spochadh faoin mBéarla, nó cheapfainn go, bhuel, sin an rud i mo chlann fhéin, tá go leor spochadh i gceist nuair a bhíonn sé ag labhairt Béarla, mar go minic dúirt Daid, le rud greannmhar agus ní déarfaidh mé anseo iad mar mharódh sé mé ach lastálann, lastálann sé sin blianta. Tá rudaí a dúirt sé blianta ó shoin is tá muid fós ag inseacht faoi.
Is breá liomsa go bhfuil sé aisteach agus mínádúrtha dos na daoine seo Béarla a labhairt lena chéile. Taispeánann sé, ar a laghad, go bhfuil úsáid phraiticiúil fós le baint as an teanga. Agus is dóigh toisc go bhfuil clanna Gaeltachta i bhfolach amuigh faoin tuath, gur deacair an rud é castáil orthu agus iad a fheiceáil ag comhrá lena chéile. So, tuigim cén fáth go mbíonn ionadh ar dhaoine nuair a chloiseann siad na rudaí seo. Go leor daoine ní thuigeann siad gur Gaeilge atá mé a labhairt. Deir siad cén teanga sin tá tú tá tú cén teanga sin. Ach is scéal eile é sin is dóigh. So, ag filleadh ar an gceist a chuir mé i dtosach, Cén fáth nach mbíonn cuid de mhuintir na Gaeltachta sásta Gaeilge a labhairt le strainséirí? Bhuel, fuair muid amach go bhfuil tuiscint difriúil eadrainn ó thaobh céard is brí le líofacht. D'fhoghlaim muid faoin gcleachtadh atá acu le strainséirí sa nGaeltacht. Fuair muid amach go mbíonn drogall orthu ceachtanna saor in aisce a thabhairt dúinn agus nach mbreathnaíonn siad ar an nGaeilge mar chúis sa gcaoi céanna is go mbreathnaíonn Gaeilgeoirí air. Agus tá mé cinnte nach bhfuil deireadh leis an scéal ansin fiú. Féadfaidh mise dul ar aghaidh agus ar aghaidh. Ach céard faoi mhuintir na Gaeltachta? An dtagann an ábhar seo faoi strainséirí agus an Ghaeilge aníos eatarthu féin go minic? Ní thagann, ní thagann. Ní chuimhníonn muintir na Gaeltachta air. Ní chuimhníonn air ach na muintir, ach an dream atá ag iarraidh a bheith ag labhairt Gaeilge le muintir na Gaeltachta. Agus tá sé, tá sé ait, nach gcuimhníonn. Ach ní rud é a labhaireas muintir na Gaeltachta faoi, mar ní chuimhníonn siad air.

Ní haon rún atá ann go bhfuil tionchar an-mhór ag an mBéarla ar an tslí a labhraítear an Ghaeilge i gConamara, agus gur mar chuid den saol é an Béarla sa nGaeltacht. Féadfaidh an stuif a chloisfeá ó thaobh an Bhéarla de, a bheith greannmhar, aisteach, agus, ag brath ar do thuairim phearsanta fhéin, an-imníoch. Cosúil leis an ngaol atá acu le strainséirí, tá an gaol atá acu leis an mBéarla chomh casta céanna. Sa gcuid seo den chlár, díreoimid isteach ar chainteoirí ó dhúchas agus an Béarla. Bhí mé ag cuimhneamh like le. uaidh lá a ligean gan focal Béarla a labhairt agus bhí sé sách deacair uaidh agus i gceann deich nóiméad bhí sé bhí sé briste bhí focal Béarla caite isteach ann 'sé an chaoi a bhfuil sé curtha isteach anois an chaoi a bhfuil sé cuid den cuid den teanga beagnach focal Béarla a chur isteach ann. Mar a deir sé, tá Béarla anois fite fuaite go deo i nGaeilge mhuintir na Gaeltachta, agus conas nach mbeadh nuair atá an oiread sin daoine sa tír seo ag labhairt Béarla mar theanga dúchasach? Leag Des Bishop lámh ar an ábhar seo leis an gclár In the Name of the Fada nuair a luaigh sé cuid de na focla Béarla is coitianta atá in úsáid sa nGaeltacht. they don't say liathróid in Connemara, they say ball, so when it becomes my ball, it becomes mo bhall. They, we all know they don't say rothar in Connemara, they say bicycle, so when it becomes my bicycle, it becomes mo bhicycle. In fact, walking around Connemara, you'd swear Jonathan Má deir Rollins abair is maith ar an indiaidh as, ní ní raibh an fridge, má deir muid an chuisneoir, sa teach. Ach tháinig an rud seo ar an margadh. agus bhí sé tugtha isteach mar 'fridge', mar ceannaíodh istigh i nGaillimh, áit nach raibh ann ach Béarla, b'fhéidir. Ach ní rud é a bhí le fáil sa siopa áitiúil agus ní raibh aon Ghaeilge curtha air go dtí blianta ina dhiaidh sin. Agus cuireadh in iúl é mar 'fridge', cuireadh in iúl rud mar 'bicycle' agus sin é an t-ainm a d'fhan air agus bhí daoine compóirteach leis sin. Agus bhíodar chomh compóirteach is go raibh sé cineál aisteach duine a chloisteáil ag rá go raibh sé ag dul síos an bóthar ar rothar. So tá sé sin soiléir go maith. Rudaí nach raibh in úsáid go dtí le déanaí, ar nós cuisneoir agus rothair, chuir siad an focal Béarla orthu. Ní fhéadfainn a rá, tá mé ag dul, tá mé ag dul ag an shop. Like, ní, ní thagann sé sin go nádúrtha ar chor ar bith, ach ansin bheadh tú in ann a rá, tá mé ag dul ag cinema. Cinemas.
Tá siad sin sách nua chomh maith. B'fhéidir gurb iad na daoine is mó a bhfuil, atá dírithe ar an nGaeilge, ceapaim nach ndéarfadh aon duine go deo cith in ionad shower, ach den chuid is mó, déarfadh chuile dhuine microwave nó. Hose a úsáid sa ngarraí nó rudaí mar sin. Showers agus hoses, rudaí eile atá sách nua. Ach ní amháin rudaí nua den tsórt seo atá á rá trí Bhéarla acu. Tá rudaí eile ann agus i bhfad níos mó rúndiamhair ag baint leo. Uh, like if you said to me, how do you feel? I'd say, oh, tá mé fucking delighted a bheith anseo. But, uh, oh no, tá mé happy, tá mé happy, a déarfá. Ní haon rud nua é a bheith delighted nó happy. Cén fáth delighted agus ní ar bís? Agus cén fáth happy agus ní sásta? Agus tarlaíonn an rud céanna le mothúcháin eile cosúil le neirbhíseach agus brón nuair a úsáideann siad nervous agus sad. Is dóigh nach ndéarfadh daoine go nádúrtha sa nGaeilge go bhfuil sé happy but ní rud é a déarfá, b'fhéidir. Ní tú ag iarraidh a chur in iúl. B'fhéidir go bhfuil tú ró-happy.
B'fhéidir nach rud é go raibh muintir na Gaeilge go maith ag rá rudaí fúthu féin faoi na mothúcháin a bhí acu. B'fhéidir nach rud é a bhí go nádúrtha acu ag inseacht do dhaoine cén chaoi ar airigh siad faoi rudaí. Is dóigh go mbaineann sé le daoine faoin tír. Tá sé sórt deacair aithne a chur orthu. Ní nochtann siad iad féin don saol mór chomh héasca agus a cheapfá, nó. Cuireann siad sort front rá amach alright. 'bhfuil's agat mar shampla, níl aon bealach nádúrtha ar bith a ndéarfaí go raibh grá agat do dhuine éicint, déarfá go raibh tóir agat ar dhuine éicint nó go raibh, go raibh cion agat ar dhuine éicint ach níor airigh mé, ceart, aon duine riamh i nGaeilge dúchasach a rá go raibh grá acu do dhuine éicint. 'Bhfuil's agat ar an gcaoi nós a déarfá i mBéarla. Agus tá sé ann fós, even daoine 'bhfuil's agat a labhranns Gaeilge le chéile ach fós cineál thaobh caint cineál 'bhfuil's agat an pillow talk gur i mBéarla iondúil a bhíonn sé i mBéarla. So más rud é go bhfuil sé seo fíor, is léargas spéisiúil é isteach i meon aigne na nÉireannach mar dhaoine, go bhfuil fianaise ann ó thaobh na teanga de, Ar an tslí ina mbímid ag smaoineamh, agus tá sé sin ráite go minic fúinn mar dhaoine, nach bhfuil muid compordach a rá go bhfuil muid théis éacht a bhaint amach nó nach bhfuil muid compordach ag labhairt faoinár mothúcháin. So, seans gur bealach timpeall ar seo a bhí i gceist ag muintir na Gaeltachta agus iad ag úsáid an leagan Béarla. Ach ar an aimsir seo, tá i bhfad níos mó ná focal nó dhó ar nós microwave, sausage agus delighted i gcaint na ndaoine. Tá a fhios agam neart daoine 'bhfuil's agat i lár abairtí athróidh siad teanga uilig. Críochnóidh siad, tosóidh siad amach abairt Gaeilge, críochnóidh siad i mBéarla agus an chéad abairt eile beidh sé i nGaeilge arís. Gabhann siad anonn is anall, anonn is anall, anonn is anall. Mar sin, sin daoine tógtha le Gaeilge a bhfuil Gaeilge acu b'fhéidir i bhfad níos fearr ná atá agamsa. Ach ar ar chúis éigin athraíonn siad go Béarla. Mar shampla, bhí mé ar an bportach inniu and I bought home a basketful of turf. Ní fheiceann tú an t-athrú? Tá sé chomh cineál seamless. Go bhfuil tú lán Gaeilge. Agus an chéad, chéad abairt, tá Béarla ann. So ní fheiceann tú céard, céard an áit go díreach gur athraigh sé, ach d'athraigh sé áit éicint i lár abairte nó cibé cad é. Agus ansin, bheadh tú féin ag labhairt Béarla.
Scaití déanann tú i ngan fhios duit féin é is ní thuigeann, siad ní, ní bhíonn tú ag cuimhniú, bhuel ní bhíonn daoine níos óige ar aon chaoi mar tá Gaeilge agus Béarla ar a, ar a dtoil acub, so ní bhíonn tú ag cuimhniú ó cén teanga atá mé ag caint ann anois is cén teanga bhfuil mé ag cuimhniú ann anois agus just ní, ní, ní tharlaíonn sé. Ach ní hé go bhfuil an t-athrú seo ó Ghaeilge go Béarla agus ó Bhéarla go Gaeilge i gcónaí chomh 'seamless' do mhuintir na Gaeltachta. Nuair a thagann strainséir isteach sa mbaile, is b'fhéidir nach mbíonn siad ann ach lá nó dhó, go minic Meiriceánaigh. Tosaíonn siad ag triail Béarla a labhairt leo agus tagann an droch-Bhéarla seo, go minic an seandream tá, ag iarraidh scéal eicínt atá thar a bheith greannmhar a inseacht don Mheiriceánach seo. agus triaileann siad é a rá i mBéarla agus déanann siad praiseach dhó agus bíonn cineál an náire sin ort go oh is that just fan fan leis an rud atá 'fhios a'd. Is cosúil go bhfuil sé soiléir do dhaoine sa nGaeltacht nuair a chloiseann siad a chéile ag labhairt as Béarla gur as Conamara iad de bharr an chanúint Béarla atá acu.
Yeah, tarlaíonn sé, a Scottie. Cinnte tarlaíonn sé, a Scottie, go go gur as gur as Conamara iad. Sé an chanúint é. A Mhuire ó! Bíonn an chanúint láidir ar an mBéarla. Fiú, fiú dhá mbeadh tú i nGaillimh agus chloisfeá duine eicínt le Béarla, go minic bheadh tú in ann aithint orthu díreach as siar bealach iad sin. Go háirithe daoine atá déarfainn, b'fhéidir sna ceathrachaí agus níos sine, tá na daoine óga, cheapfainn, níos fearr á cheilt. Act. Ar dtús, nuair atá siad ag caint Béarla, tá siad dhá labhairt go mall. Bhuel, níl aon chleachtadh acu, b'fhéidir. Ó, mhaighdean. Is ea, thank you mar mbeidh sé sa chlár seo. Ach d'aithneofá, d'aithneofá, b'fhéidir go bhfuil siad beagáinín mall, nó díreach an chanúint, a bhfuil 'fhios a'd, níl sí, níl sí líofa. Níl sí ar nós an Ghaeilge. Is dócha, arís, dá laghad Béarla a labhair duine eicínt, gur mó, gur mó atá sé sin le feiceáil.

Anois, a dúirt an Rí leis, ná bíodh brón ar bith ort, bhéarfaidh mise an teach is fearr atá agam dhuit, a dúirt Is dóigh, a tharlódh sé, go bhfuil daoine níos sine ar na bailte agus cinnte níl mórán Béarla acu agus, you know, tá siad tógtha leis an nGaeilge agus níl aon Bhéarla acu. Tuigfidh siad cúpla focal, a bhfuil 'fhios a'd, agus, eh, oh yeah, tá sé sin cloiste go minic a'm. Beidh meas ar an duine sin mar tá an Ghaeilge chomh maith acu agus seans nach ndeachaigh siad ag taisteal ná ag obair, b'fhéidir, ní bheadh 'fhios a'd, nár fhág siad an baile riamh, so is deacair acu aon Bhéarla a fhoghlaim ansin. Is ábhar iontais domsa é go bhfuil muid b'fhéidir anois ag breathnú ar na seandaoine deireanacha a bhfuil i bhfad níos compordaí ag labhairt na Gaeilge ná tá siad ag labhairt Béarla, cinnte nach bhfuil mórán acu fágtha anois, ach tá siad fós ann. Agus ní seandaoine amháin a bheadh deacrachtaí acu leis an mBéarla, a Scottie. Bhí an scéal iontach seo ag Nuala Ní Chonaola. Chuaigh mé féin agus mo mháthair ar traein go Baile Átha Cliath agus bhí muid ag fanacht sa stáisiún traenach i mBaile Átha Cliath le haghaidh an traein a fháil ar ais go Gaillimh. Agus dúirt, cuimhním go deo, cuimhním, seo é ceann de na cuimhní is luaichte is dóichí a bhí a'm agus tá sé an-soiléar, Dóigh nach raibh mé ach trí bliana go leith nó rud eicínt. Agus dúirt Mama, tá mé ag fáil cupán tae, a dúirt sí, agus bhí sí ag dul ag fáil rud eicínt domsa. Fan ansin, a dúirt sí, agus tiocfaidh mé ar ais. Fan ansin leis na málaí. Lig muid suí síos agus d'imigh sí le haghaidh an tae a fháil. Now lads, bhí sí imithe. Dúirt mise gabhfaidh mise ag siúl. Agus tháinig mé ar ais go dtí an áit a ba cheart di bheith agus ní raibh sí ann. Agus chuaigh mé thart agus chuaigh mé thart agus anyway bhí mé ag gol níos mó agus bhí, bhí an stáisiún traenach plódaithe le daoine. Agus bhí, bhí mam, tá mé cinnte go raibh, go raibh faitíos an domhain uirthi mar gasúr beag imithe amú agus é plódaithe le daoine agus ehm is dóichí go bhfuair duine eicínt dho oibrithe an stáisiún mise agus bhí mé a' caoineadh Agus bhí siad ag fiafraí dhíom cén, ag fiafraí dhíom cén t-ainm a bhí orm. Ní raibh mé in ann labhairt leo mar ní raibh aon Bhéarla a'm. So chaith siad duine eicínt a fháil a raibh Gaeilge aici. Bean a bhí inti, cuimhním, bean óg a bhí inti. Chaith mé inseacht di cén t-ainm a bhí orm agus cén t-ainm a bhí ar mo mháthair agus cén aois mé agus ansin chuir siad amach ar an tannoy go raibh cailín beag darbh ainm Nuala agus bhí sí, bhí sí ag cuartú a máthair darbh ainm Kathleen agus buíochas le Dia go raibh duine eicínt in ann labhairt Gaeilge.
Ach ar an aimsir seo, is annamh an rud é go dtiocfá trasna ar fiú páiste gan aon Bhéarla. Tá sé ag éirí níos deacra agus níos deacra gasúir a thógáil le Gaeilge, níl aon dabht faoi sin. Mar tá an Béarla brúite isteach an t-am ar fad agus daoine ag brú an Bhéarla an t-am ar fad. Leis na ceanna níos sine anois, beagnach, beagán, iontaíonn siad thart, labhraíonn siad, abraíonn siad rud eicínt i mBéarla, má tá siad ag iarraidh, go mór mór má tá siad ag iarraidh bheith ag cur as dhom, má tá siad ag iarraidh bheith ag spochadh orm. Tá's a'm, déanann siad é sin liom, le haghaidh, tá's acu go gcuireann sé as dom. Agus cuireann. Agus má labhraíonn siad Béarla liom, ní fhreagróidh mé iad. Just ní fhreagróidh mé iad. Abróidh mé leob, má tá tú ag iarraidh é a rá, abair i nGaeilge liom é. Sílim anois, feicim ag aois an-óg iad ag labhairt Béarla, iontaíonn siad ar an mBéarla agus tá's a'm mo chuid gasúir féin scaití, cloisim iad ag labhairt Béarla le chéile agus cuireann sé sin ardoilc orm. Níor labhair Mam ná Daid ariamh Béarla linn, so bhí sé an-tábhachtach dhóibsean gur Gaeilge a labhair muid sa mbaile agus dhá gcloisfí ag labhairt Béarla muid, bheadh caint faoi. Ní hionann is go raibh siad, you know, ní bhfaighfeá aon slais ná tada, ní raibh siad ariamh mar sin ach b'fhéidir nach bhfaighfeá aon mhilseog nó b'fhéidir nach bhfaighfeá aon mhilseáin an oíche sin. Nó tharlódh rud éicínt, nó dhéanfadh siad rud éicínt nó gheofá íde béil ach bhí sé i gcónaí, you know, ba cheart duit Gaeilge a labhairt sa teach agus dhá mbeadh tú ag iarraidh a bheith thar a bheith drochbhéasach, labhrófá Béarla. díreach leob agus bheadh an ghráin acu air sin. So yeah sin é nuair a bhí muid dána fadó. Is cosúil go gcaithfidh clanna Gaeltachta an cinneadh a dhéanamh a bheith daingean agus siúráilte, Gaeilge a labhairt lena ngasúir ó thús, ainneoin na deacrachtaí uilig. Nuair a shocraíonn daoine páistí a bheith acu, sé an pointe cinniúnach cén teanga a labhraíonn siad lena gclann, leis an bpáiste. Sin an áit a bhfeictear domsa a bhfuil an pointe cinniúnach ann. Má shocraíonn siad ag an bpointe sin Béarla a labhairt leis an bpáiste, tá deireadh, tá deireadh caite, tuigeann tú, tá deireadh leis an scéal. Bím ag breathnú air seo nó ag smaoineamh air go minic. Cainteoirí ó dhúchas a chastar le chéile, a thiteann i ngrá, a bhíonns ag goil amach le chéile. Is ait liom.

She loves it. Má fheiceann tú na gasúir má tá siad ag snapchatáil nó má tá siad a Viber nó aon rud mar sin, is Béarla uilig atá siad a dhéanamh, ní dhéanann siad i nGaeilge. Bhuel, tá sé deacair, agus cé go gcuireann fhéin, cuireann mé fhéin téacsanna i nGaeilge, tá sé i bhfad níos deacra scríobh i nGaeilge, bhfuil a fhios a'd, ar na meáin shóisialta ná tá, i mBéarla.
Glactar leis go bhfuil tionchar ollmhór ag na meáin shóisialta ar dhaoine óga ar an aimsir seo, agus ní haon dóithín é dul i ngleic leis na tioncharachaí uilig atá tagtha anuas ar saol an duine óg inniu. Tá sé uafásach deacair, bhfuil a fhios a'd, troid in aghaidh sin. Agus mé ag éisteacht le tuismitheoirí Gaeltachta ag caint, ní héasca an rud é dearcadh dearfach a bheith agat ar an scéal. Níl a fhios a'm tuismitheoir ar bith cheapfainn, a labhraíonns Gaeilge lena gasúir nach bhfuil buartha. Agus ní cheapaim go dtuigeann daoine ceart cén fáth a bhfuil sé ag tarlú, ach tá sé ag tarlú dhá mbuíochas. Tá sé ag tarlú, bhfuil a fhios a'd, cé go bhfuil tuismitheoirí, tá tuismitheoirí fós ann atá ag labhairt Gaeilge leob agus atá ag déanamh iarracht, bhfuil a fhios a'd, smacht a choinneáil ar an méid Gaeilge agus an caighdeán Gaeilge a labhairtear leob agus thríd imeachtaí a chur ar fáil dhóib uilig i nGaeilge, bhfuil a fhios a'd, nós an. peil, tá a fhios a'm, clubannaí óige ach fós tá an Ghaeilge ag na gasúir sna scoileanna ag ídiú chuile lá. Má théanns tú isteach sa scoil, tá sé, ó, le deich mbliana tá sé athraithe sa scoil ina raibh mo chuid gasúrsa ann, go bhfuil Bhíodh Gaeilge i gcónaí a bhíodh sa gclós agus ní chloisfeá b'fhéidir ach cúpla duine ag labhairt Béarla, bhfuil a fhios a'd, sa gclós agus anois tá an duine is óige a'm fanta sa scoil is Béarla is mó a chloiseas tú sa gclós agus corrdhuine a bhéas ag labhairt Gaeilge.
Scoileanna Gaeltachta. Áiteanna suimiúla. Áiteanna a bhféadfá a fháil amach an bhfuil daoine óga ag labhairt Gaeilge nó nach bhfuil agus an bhfuil spéis acu inti nó nach bhfuil. Labhair mé le mic léinn atá fós ag an scoil agus mic léinn a d'fhág an scoil le déanaí le níos mó a fháil amach faoin scéal. Tá grúpaí ann a labhraíonns Gaeilge agus tá grúpaí ann nach labhródh í ar ór ná airgead, bhuel tá, tá ehm, ach is aisteach an rud é dháiríre nach inste ar mar tá go leor den scoil, caithfidh mé a bheith fírinneach anois faoi seo, nach labhraíonn Gaeilge chor ar bith, bhuel tá corrdhuine maidir le corrdhuine a labhraíonns Gaeilge ach dháiríre an chuid is mó den scoil ní labhrann siad í agus níl meas ar bith acu ar an nGaeilge maidir le.
sin nuair a chuaigh tú ag an meánscoil d'athraigh rudaí beagán agus sin é nuair a d'fheicfeá dream cineál ag iontú ar an mBéarla agus bhí cineál cliques ar leith D'fhan cuid den dream níos dílse don teanga agus bhí dream eile ansin a bhí ag iontú ar an mBéarla. Ach bhraith sé ar do chairde a bhí a'd. Agus sin a bhí le rá go ginearálta ag na mic léinn a labhair mé leo, go bhfuil grúpaí ann agus labhrann siad Gaeilge, agus grúpaí ann agus labhrann siad Béarla. Ach céard faoin dream sin a labhrann Béarla? Thug an mac léinn seo sampla dhom ar an sórt comhrá a bheadh ann idir mhúinteoir agus mac léinn atá ag iarraidh Béarla labhairt.

mo chuid ranganna, triaileann chuile mhúinteoir bhfuil a fhios a'd, deir siad leob uair amháin nó dhá uair, labhair Gaeilge, labhair Gaeilge ach céard tá siad in ann a dhéanamh ag deireadh an lá bhfuil a fhios a'd is, is, is é, sé do rogha féin é, bhfuil a fhios a'd, cuid go na scoláirí ní labhróidh siad Gaeilge ar bith, cuid, cuid ansin ní stopfaidh siad dhá labhairt. Agus chuir sé ionadh agus díomá orm fháil amach go bhfuil an oiread sin cineál resistance ann Glacadh le Gaeilge mar theanga labhartha na scoile, cé go dtuigfeadh sí chuile shórt, ní bheadh sí ag iarraidh í a labhairt. Sin an rud is measa dom faoi Chonamara, mar a deir tusa, tá an canúint againn agus tá an caighdeán iontach Gaeilge ann, ach dháiríre, bíonn laethanta ann is ní labhraíonn muid chor ar bith. Bhfuil a fhios a'd, is Béarla a labhraíonns muid, agus sin an rud is measa faoi, mar a deir tusa, shílfeá má tá sí againn go labhródh muid í, go labhródh muid í chomh maith is atá muid in ann. Bhfuil a fhios a'd, ach ní tharlaíonn sé sin go minic. Tá a fhios a'm anois, mo iníon, tá sí ag tosú meánscoil, agus tháinig sí abhaile an lá cheana agus dúirt sí, Cé fáth a dúirt sí a dtéann gasúir nach as Conamara iad nó nach bhfuil Gaeilge ó dhúchas acu? Cé fáth a dtéann siad ag scoileanna Gaeilge? Agus dúirt sí, bhuel, tá sé chomh deacair acu na hábhair a dhéanamh. Dúirt sí, tá sé sách deacair dhóib dúirt sí Gaeilge a dhéanamh ach nuair a chaithfidh siad Fraincis a dhéanamh as Gaeilge agus Mata a dhéanamh as Gaeilge, dúirt sí, cé fáth a gcuireann a gcuid tuismitheoirí iallach orthu? Dúirt mé, níl a fhios a'm. Bhuel, dúirt sí, níl sé féaráilte orainne mar caithfidh muid ansin fanacht fhad 's a mhíníonns an múinteoir na rudaí don chuid eile acu. So tuigeann sí ag dhá bhliain déag go bhfuil, bhfuil a fhios a'd, go bhfuil míbhuntáiste go na gasúir a bhfuil Gaeilge dúchasach acu mar go gcaithear na hábhair uilig a dhéanamh thrí Bhéarla nó focla i mBéarla chaoi go dtuigfidh na gasúir nach bhfuil Gaeilge dúchasach acu nó nach bhfuil Gaeilge, bhfuil a fhios a'd, acu chomh chomh stuifí, chomh héasca agus atá ag na gasúir eile. Agus arís, Tagaimid ar an gceist mhór sin, cén fáth? Cén fáth nach mbíonn na daltaí óga ag iarraidh Gaeilge a labhairt? b'fhéidir mar gheall go ndeireann muid labhair Gaeilge, labhair Gaeilge, sin a bhíonns, you know, sin a tharlaíonns mar má chloiseann muid ag labhairt an Bhéarla tá muid ag rá labhair Gaeilge, labhair Gaeilge. Nuair a bhíonns tú sórt i do dhéagóir bíonn tú ag iarraidh a ghoil in aghaidh chuile shórt tá do thuismitheoirí théis a dhéanamh dhuit agus chuile shórt tá an sochaí ag rá, so bíonn chuile dhéagóir bíonn siad cineál, deacair dóibh. Tá brú freisin ar mo ghlúinsa, ní hamháin ar a nglúin siadsan, agus is dóigh liom go bhfuil an brú atá ar an nglúin s'againne ná a bheith cinnte nach iad na gasúir s'againne a ligfeas leis an nGaeilge, you know, so tá brú orthusan. Ach is dóichí cheapfainn an chuid is mó de na daoine atá ag plé le Gaeilge agus atá ag iarraidh Gaeilge a chur chun cinn, tá brú ar chuile dhuine a bhíonns ag plé le Gaeilge, mar go bhfuil sé soiléir, nach bhfuil sé chomh láidir agus a bhí sé. So tá an brú sin, cheapfainn, ar chuile ghlúin. Ach is déarfainn, nuair a bhéas mé aois mo thuismitheoirí, go mbeidh mé a rá, Áh, go bhféadann na daoine óga na laethantaí seo go mbeidh mé ag tabhairt amach faoi. So cosúil le gach ceist ó thaobh na Gaeilge sa nGaeltacht, níl aon fhreagra simplí anseo. Chomh luath is go gceapann tú go bhfuil an fhadhb réitithe a'd, tagann rud éicint eile aníos a théann salach ar rud eile agus gabhaimid anonn is anall agus anonn is anall. Thug an clár seo deis dhom ceisteanna a bhí ar m'intinn le fada a chur ar mhuintir Chonamara agus do bhain an-chuid des na ceisteanna seo leis an bpolaitíocht atá ann idir mhuintir Chonamara iad féin go ginearálta agus ó thaobh na Gaeilge de. Agus sin a bheidh á phlé i gcuid a trí den chlár seo. Muintir na Gaeltachta iad féin. I mBéarla, go ginearálta, ní thugthá an caighdeán Béarla atá ag daoine eile faoi deara. Cinnte, bíonn difear ann idir chanúintí, ceart go leor. Ach ó thaobh líofacht agus foclaíocht de, is beag a thugthá difríochtaí éagsúla faoi deara. Ach sa nGaeltacht, chloisfeá daoine ag rá go minic, Tá Gaeilge bhreá ag so and so. Sílim fhéin go mbeadh sé sách aisteach dá ndéarfadh duine liomsa i rith comhrá, Oh, you have lovely English. Ach seo rud atá coitianta go maith sa nGaeltacht. Tá uncail liom féin agus tá sé ina chónaí thall i mBirmingham agus tá an kind of Gaeilge i bhfad níos fearr aige ná atá a'msa. Agus déarfainn go minic, you know, tá do chuid Gaeilge go hálainn. Tugaim faoi deara le muintir Inis Meáin agus tá roinnt cairde agam as sin, Gaeilge álainn. saibhreas atá inti, bhfuil 'fhios a'd. Tá go leor daoine, tarlaíonn sé, you know, just bíonn Gaeilge iontach ag daoine. Tharla sé dhom roinnt, níl sé i bhfad ó shoin, b'fhéidir ceathair nó cúig de bhlianta ó shoin, bhí muid thiar ar an Trá Bháin agus tháinig leaid beag isteach ansin, déarfainn seacht, b'fhéidir ocht mbliana d'aois agus go sábhála Dia sinn níor chuala mé gasúr ag caint mar sin le blianta, blianta fada. Chuirfeadh sé an-áthas ort. An Ghaeilge a bhí aige, bhí sí, áfach, agus ní cheapaim go raibh, ní raibh, ní raibh, nach Béarla aige d'albairt cheapfainn. Is b'álainn a bheith ag éisteacht leis. Bhí sé iontach. Ó, caint, nós, bheadh sé, nós, tá muid ag caint anseo anois, labhródh sé, nós, nós, seanfhirín. Bhí sé iontach. Agus cé gur deas an rud é seo ar bhealach, tá údar anseo a bheith buartha chomh maith. Go dtugtá faoi deara ar chor ar bith go raibh Gaeilge mhaith ag duine ar bith, go dtabharfadh sé sin le fios gur rud annamh atá ann. Ó, an Ghaeilge a bhí aige sin, ní fhaigheann tú gasúr ag caint mar sin níos mó, ní chloiseann tú, nó ní an-mhinic é.
Nuair atá teanga láidir, ní minic a thugann tú caighdeán na gcainteoirí faoi deara, mar glacann tú leis go mbeadh ardchaighdeán ag gach éinne, agus san aimsir siar sa nGaeltacht, Ní thugadh daoine faoi deara go mbeadh Gaeilge mhaith ag duine. Is rud nua go maith é sin, sea, yeah, mar tá 's a'm anois, mo chuid, mo chuid tuismitheoirí, mo mháthair go mór mór ní bheadh, tá Gaeilge iontach aici. Bhfuil fhios a'd, ní raibh aon, ní raibh aon rud eile ann ach Gaeilge. So ní, ní raibh aon cheist faoi mhuinín a bheith a'd i do theanga mar ní raibh aon theanga eile a'd. Cén fáth nach mbeadh muinín agat inti, mara raibh muinín agat ann, ní raibh tú in ann caint le duine eicínt. Tá sé chomh bunúsach leis sin. Ach anois, mar go bhfuil sé sin athraithe, bhfuil fhios a'd, ceapaim go bhfuil ceist ann faoi easpa muiníne sa teanga. Agus, dar leis na hagallaithe, tá an easpa muinín sin sa teanga go soiléir le feiceáil, idir iad féin, agus a dtuismitheoirí. Fiú go bhfuil an oiread sin suim a'm fhéin sa nGaeilge agus go bhfuil mé dhá húsáid agus go bhfuil mé ag iarraidh í a choinneáil beo, ní fhéadfá comparáid a dhéanamh ar an gcaighdeán atá a'msa agus ar chaighdeán mo thuismitheoirí, tá caighdeán sármhaith acu agus ba bhreá liom bheith in ann a rá lá eicínt go bhfuil an caighdeán sin bainte amach a'm ach, Tá rud eicínt mínádúrtha má bheadh ort staidéar a dhéanamh le caighdeán ar leith a bhaint amach i do theanga dhúchais. Tá rud eicínt an-mhínádúrtha faoi sin. An difríocht idir mé féin agus mo thuismitheoirí, feiceann tú, ní hé go bhfuil an Ghaeilge níos laige agamsa ar bhealach eicínt, ach. Bhfuil fhios a'd, feiceann tú, tá focla níos saibhre acu agus níl siad ag cuimhneamh ar focla extravagant a chur isteach ann, tá sé ag teacht nádúrtha acu. Dá mbeadh mise in aiste anois, bheadh mé ag gabháil chuig foclóir agus rud eicínt, just leis an bhfocal sin a fháil, agus théis an méid sin uilig, Níl an focal céanna chomh saibhir is a bheadh ag mo thuismitheoirí. So tá sé soiléir anois go dtugann muintir Chonamara caighdeáin Ghaeilge a chéile faoi deara. Agus ní i gcónaí cé chomh maith is atá Gaeilge duine eicínt a thugtar faoi deara. Goilleann sé orm nuair a chloisim daoine ar cheart go mbeidís i bhfad níos fearr agus go bhfuil siad ag déanamh is dóigh rudaí a dtabharfá botún orthu. Daoine, b'fhéidir. go raibh an cainteoirí ó dhúchas a n-aithreachaí agus a máithreachaí agus tá an chlann, níl, feictear dhom go bhfuil siad ag caighdeán teanga ba cheart dóibh a bheith agus goilleann sé sin orm. Is leathchuma é. Tá siad ag déanamh ar a gclann nach féidir leo an iarracht a dhéanamh an cruinneas teanga sin a dhéanamh. Goilleann sé sin orm níos mó. ná daoine atá ag iarraidh a bheith ag foghlaim na teanga nó ag déanamh a ndícheall agus atá ar an mbóthar ceart, mar is daoine iad seo, b'fhéidir, go leor acu, atá ar an mbóthar ceart agus ag iarraidh a bheith ag foghlaim. Agus bíonn an-mhisneach agamsa go bhfuil siad sin chun ceann scríbe maith agus chun foghlaim mhaith a dhéanamh. Siad na daoine atá ag tíocht ar an taobh eile den bhóthar atá ag goilliúint ormsa, ba cheart a bheith an-mhaith agus atá ag cúlú. Is rud amháin, b'fhéidir, botún nó dhó a chloisteáil ó mhuintir na Gaeltachta ach rud eile ar fad ná cainteoirí ó dhúchas a dhiúltaíonn go hiomlán Gaeilge a labhairt le cainteoirí ó dhúchas eile. Rud a chuir iontas ormsa nuair a tháinig mé go dtí an Ghaeltacht an chéad lá riamh ná go dtarlódh sé seo scaití. Tuigim anois cén fáth go bhfreagróidís mise nó strainséir trí Bhéarla. Ach é ag tarlúint eatarthu féin? Sin an rud anois a chuireanns déistean ormsa. Cuireann sé sin beagán cantail orm, le bheith fírinneach. Ní thuigim é sin. Má tá duine ag labhairt Gaeilge leat is má tá Gaeilge agat agus tú ag dul ar an mBéarla. Ní thuigim cén fáth go dtarlaíonn sé ach tarlaíonn sé. Is tá sé tarlaithe dhom féin cúpla uair ach má labhrann duine Béarla liomsa agus go bhfuil 'fhios agam go bhfuil Gaeilge acu, coinneoidh mé ar an nGaeilge. B'fhéidir, faoi dheireadh, go dtiocfaidh siad ar ais ag an nGaeilge is mura dtiocfaidh, imeoidh mé, baileoidh mé liom.
Ceann eile a bhí, a tharlaíonns, abair tá 'fhios agat, tá cúpla i dteach agus is, is daoine as Conamara an bheirt acu, is as an gceantar céanna an bheirt acu, abair. Ach cébí cén fáth, tá siad ag labhairt Béarla anois eatarthu féin ar an aimsir seo. Níl, tá sé sin ag tarlú rialta go maith agus siad seo anois b'fhéidir go suas sna blianta. Ach ansin gabhfaidh tú isteach agus tá tú ag plé rud eicínt leo. Agus tú ag caint i nGaeilge. Agus sa chéad rud eile iompaíonn ceann nó ceann eile ar Bhéarla mar go b'iod é an cleachtadh atá acu. Bhuel, amanta má tá mé cineál i ndroch-form just coinneoidh mé ag labhairt Gaeilge. Ní hé go ndéanann sé an oiread sin difríocht dom ar bhealach but ní feicim nach bhfuil mórán gá leis. B'fhearr liom just dá labhróidís Gaeilge. mar tá 'fhios a'm go raibh neart Gaeilge acu. So, má bhím cineál i ndroch-form, coinneoidh mé ag labhairt Gaeilge. Agus fiú, cuma cén teanga a chloiseas mé, freagróidh mé Gaeilge. Mar go b'in é an sort mood atá mé ann. Amantaí eile ansin, just go with the flow.
Tá roinnt mhaith daoine, agus is fiú a rá, tá roinnt mhaith daoine sa nGaeltacht a bhfuil Gaeilge acu nach bhfuil ag iarraidh Gaeilge a labhairt ó lá go lá. Tá siad ag iarraidh an Béarla a labhairt agus tá 'fhios a'm go mbíonn daoine an-cháinteach fúthub sin, cén fáth gur cainteoir dúchais thú atá ag iarraidh, Béarla a labhairt sa nGaeltacht. Agus is cosúil nach gcuireann muintir na Gaeltachta an cheist sin ar a chéile, Cén fáth nach bhfuil tú ag iarraidh Gaeilge a labhairt agus í ar a dtoil agat? Agus is cosúil go dtéann an saol i gConamara ar aghaidh le daoine áirithe ag labhairt Gaeilge, daoine eile a labhrann meascán Béarla agus Gaeilge, agus daoine eile a labhrann Béarla amháin. Ceapaim go ghnáth ní chuireann daoine ceisteanna faoi, glacann siad leis.
Ní ceist í a chuirfinn ar dhaoine. Níl 's a'm cén fáth. Ní bheinn in ann í a chur ar dhaoine mar is dóigh gur cinneadh an-phríobháideach é agus is minic a bhím fiosrach faoi agus ba mhaith liom fiarthú go dhaoine cén fáth. Bheadh faitíos orm go gcríochnóinn suas ag iarraidh bheith ag cur ina luí ar dhaoine cén fáth nach mbeadh an ceart acu, ach ní, ní chuirfinn na ceisteanna. Agus leis an difear seo idir na dreamanna éagsúla sa nGaeltacht, is dóigh nach údar iontais é go mbíonn beagán uisce faoi thalamh ar siúl. Feicear dhom gur ag daoine bhfuil 's a'd go bhfuil cineál deighilt eidir dream a bhfuil atá ag obair in earnáil na Gaeilge agus dream nach bhfuil ag obair in earnáil na Gaeilge. Am agus ceapaim go mbíonn teannas scaití idir an dá dhream, gur feicear le dream amháin go bhfuil an dream eile just ag cur chun cinn na Gaeilge ar mhaithe leob féin, má thuigeann tú mé, leat mé. Agus ansin tá an dream atá ag obair in earnáil na Gaeilge ag rá, tá sé ar mhaithe le chuile dhuine agus an dream eile ag rá, bhuel, ná bí ag inseacht dhuinne céard tá ar mhaithe linne. Bhuel, sea, b'fhéidir nach ndeirtear amach é ach tá an teannas agus tá an aighneas sin ann.
Bhuel, bheadh fhios ag chuile dhuine cén dream atá ag tógáil a gclann le Béarla. Go háirid, ar daoine iad a mbeadh postannaí Gaeilge acu agus iad ag fáil airgid mar gheall ar a bheith ag cur na Gaeilge chun cinn agus rudaí sa nGaeltacht. Tá daoine mar sin ann. Tá sé sin níos casta fós. Ach bheadh chuile dhuine coinsiasach cé a bheadh ag Béarlóireacht is cé a bheadh ag Gaeilgeoireacht, an dtuigeann tú? Cuireann sé sin as dhom beagán alright nuair a fheicim, b'fhéidir, muintir ag caint as Béarla lena gcuid gasúir agus go bhfuil an teanga acu.
Agus aithneoidh tú é mar tá, ar an bpointe a thiocfas na gasúir amach as geata na scoile, labhróidh an tuismitheoir Béarla leis an ngasúr, cé go raibh an gasúr sin ag labhairt Gaeilge ar feadh an lae agus gur dóigh go bhfuil Gaeilge mhaith ag an tuismitheoir. So, bhfuil 's a'd, is dóichí, ag geataí na scoile, sin an uair a aithneos tú é. Agus sna siopaí agus, bhfuil 's a'd, imeachtaí áitiúla, rudaí mar sin. Agus, yeah, bíonn daoine an-cháinteach fúb siúd ach. Tá sé go cheart ag aon duine sa tír seo. Tá ár mBunreacht in dhá theanga so tá sé go cheart. Is cuma, níl a, ní, ní cineál, níl muid inár gcónaí i stát cineál fascist i gConamara go gcaithfear iallach a chur ar aon duine bhfuil 's a'd, teanga faoi leith a labhairt ach is dóichí nuair a airíonns tú go bhfuil an Ghaeilge i gcontúirt, bhfuil 'fhios a'd, go bhfuil tú ag iarraidh í a bhrú un cinn ach ag an am céanna ní féidir a bheith cáinteach faoi dhaoine atá ag labhairt Béarla sa nGaeltacht ach an oiread. Ní féidir, níl sé de cheart ag aon duine a bheith ag caitheamh anuas ar aon duine eile mar gheall cé ar bith cén teanga a roghnaíonn siad a labhairt. Agus ar ndóigh tá an ceart aici. Ach is dóigh, sí an cheist ná cén fáth? Cén fáth go dtarlaíonn sé? Cén fáth nach mbíonn cainteoirí ó dhúchas sásta Gaeilge a labhairt lena chéile agus lena gcuid gasúr? Cheapfainn go dteastódh ceisteanna a chur ar dhaoine agus fiafraí dhóibh cén fáth a bhfuil siad iompaithe ó thaobh teanga dhe. Ach le haghaidh freagraí fírinneacha a fháil, caithfidh tú bheith tuisceanach. Agus ag cur na ceiste sin ar dhaoine. Mar tá an oiread cúiseanna agus údair ag daoine cén fáth a ndéanfaidís sé, tuigeann tú? So cén áit is fearr tosú leis seo? Bhuel, focal amháin a chloiseanns tú go minic agus tú ag plé na ceiste seo ná 'náire'. Go raibh náire ar chainteoirí ó dhúchas gur Ghaeilge a bhí mar phríomhtheanga acu. Agus bhí scéalta ann a bhain leis an aimsir siar. Bhí trá ann agus tá sé ag goil siar anois go dtí an mheánscoil. Bhí, bhí, ag an am bhí gasúir ag teacht isteach as, as Árainn agus ní raibh Béarla ar bith acu agus d'fhaighidís fíor rough time. Just magadh fúthu bhfuil 'fhios a'd bhí sé bhí sé an-dian dháiríre. Go leor acu níor fhan siad níor fhan siad in ann fanacht d'imigh siad as ach d'fhág siad agus níor thuig so nár thuig I mean bhí siad ag plé le gasúir in aois acu féin bhí á sleágáil agus a mhagadh fúthu mar is cineál iontas a bhí anseo bheadh sé cineál cosúil le duine eicínt a fháil amach as as as as a jungle bhfuil 'fhios a'd nach raibh nach raibh béal ní raibh béarla ag an ngasúr seo agus bhí sé just aisteach. Ní raibh aon Bhéarla acu agus fuair siad fíor rough, fíor rough time. Bheadh foclaí, roinnt foclaí Béarla ag an leaid seo, bhfuil 'fhios a'd, ach bheadh canúint láidir Árann ar an mBéarla, tuigeann tú. Ach ní bheadh acu ach líon bheag agus bheadh na leaids ansin ag rá na focla seo ar ais agus says. says Máirtín, Agus bheadh mo dhuine, bhfuil 'fhios a'd, ag déanamh a dhícheall Béarla a labhairt ach bhí sé an-chrua ann. Bhí trua uafásach a'm dóibh mar thuig mé féin mar, you know, tógadh le Gaeilge mise, ní raibh mórán Béarla agam go raibh mé, níl 'fhios a'm, deich mbliana, dhá bhliain déag agus thuig mé go maith cé, cé chaoi ar airigh siad, bhfuil 'fhios a'd, go mór mhór istigh i scoil chónaithe agus gan. duine ná deoraí le taobh leo. Ach bhí sé uafásach dian agus, agus an, mar a dúirt mé, na gasúir a bhí dhá dhéanamh géarleanúint orthu, níor thuig siad sa deireadh céard a bhí siad a dhéanamh. Agus dá mbeadh an taithí sin a'msa ag an scoil de bharr na Gaeilge, cinnte, bheadh an-drogall ormsa an teanga a labhairt le mo ghasúir fhéin.
Tá an stair seo ar eolas ag daoine. D'fhás siad aníos, a' dtuigeann tú, agus chonaic siad lucht an Bhéarla a' fáil rudaí áirid agus chonaic siad lucht na Gaeilge nach bhfuil a' fáil tada. Agus, you know, thoisigh siad a rá ag pointe eicínt, bhuel, caithfidh sé go raibh rud maith eicínt thall ansin nach bhfuil a'msa. Agus is é an difear atá idir mise agus na daoine sin, tá Béarla acub sin agus tá Gaeilge a'msa, caithfidh sé go bhfuil mise ar an mbóthar mícheart. Agus rud eile a chloisimid go minic, nach bhfuil na seirbhísí nó na háiseanna ar fáil trí Ghaeilge agus ag an deireadh tá sé ar nós cliché é a chloisteáil. So, céard tá i gceist go díreach leis sin?
Tá daoine, daoine, cainteoirí dúchais a bhfuil páistí acu go mbeadh míchumas ar a bpáiste. Tá seirbhísí míchumais amuigh ansin a déarfadh leo gur cheart dóibh an páiste a thógáil le Béarla. mar go mbeadh an páiste níos fearr as. Is ar ndóigh amháin ina dhiaidh sin, d'iompaigh an teaghlach ar fad chun na teanga. Níl na seirbhísí ar fáil ar ndóigh trí Ghaeilge, ní bheadh teiripí, tá páistí amuigh ansin a dteastaíonn teiripí teanga, teiripe teanga uathub agus níl na seirbhísí sin ar fáil trí Ghaeilge, tuigeann tú? ag daoine áirid. So, tá tá na gluaiseachtaí móra millteacha seo ag tíocht an t-am ar fad ag cur brú ar dhaoine athrú. So, samhlaigh dá mbeadh ort aon rud ar bith a dhéanamh taobh amuigh den Ghaeltacht, Aon rud a bhain le riarachán, cúrsaí leighis, cúrsaí bainc, imeachtaí siamsaíochta, bialann, óstán, rud ar bith, tá an cumarsáid uilig trí Bhéarla. Tuigim cén fáth go gcasfadh tuismitheoirí Gaeltachta thart agus go labhróidís Béarla. Le bheith fírinneach, tá éad ormsa ar mhuintir na Gaeltachta, go bhfuil an seanteanga seo acub ón gcliabhán, go bhfuil an áit ina bhfuil siad ag cónaí chomh álainn agus chomh séimh. áit ina bhfuil seanchultúr na tíre seo le feiceáil go fóill agus go bhfuil siad uilig mar chuid den phobal seo lena gcuid nósanna féin. Mar an chéad lá a chuaigh mé ag an gcoláiste chuaigh mé síos go Luimneach agus an chéad, ceann de na chéad daoine a bhuail mé leob sa teach bhí muid uilig cineál ag cur aithne ar a chéile, is b'as Maigh Eo mo dhuine agus b'as Ciarraí ceann eile agus ehm, Chéad rud eile dúirt an fear seo, ó, as Gaillimh mé, is mar as Gaillimh mé féin agus cén áit as Gaillimh? Ó, as Conamara, as Conamara mé féin, cé as thú féin, is as Carna mé, is as an gCeathrú Rua agus chéad rud eile bhí an bheirt a'inn ag caint Gaeilge agus bhí chuile dhuine eile cineál breathnú orainn, cad sa diabhal a tharla ansin. D'fhéadfá dhul ag déanamh jab thoir b'fhéidir Baile Chláir nó Gort nó áit eicínt, tá's a'd, cúpla míle maith ó bhaile.

Aithníonn tú freisin ón straois, an dream is é mo nó Gaeilge nó mara bhfuil. Abair nuair a bhí mé i Sasana abair cúpla bliain ó shin, dá mbeadh 'fhios a'd go raibh teach ósta eicínt an taobh eile de Londain a raibh daoine as Conamara ag tarraingt ann, dhéanfá do bhealach síos ann. Bhfuil 'fhios a'd, bhí rud an-an-láidir i do chroí agat. Bhí tú ag iarraidh, ag iarraidh a bheith gar dhóibh i gcónaí, bhfuil 'fhios a'd. Yeah, thug mé sin faoi deara.
Tá mé thar a bheith bródúil gur as Conamara mé, ní amháin an Cheathrú Rua, ach is cineál cuid de mo sorry, identity ar bhealach é gur cailín ón nGaeltacht mé agus gur cailín ó Chonamara mé agus sin nuair a théanns go leor den dream ag an gcoláiste téann an t-uafás acu go go Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus is muintir muintir Chonamara na cairde a dhéanann siad agus fanann siad uilig cineál le chéile mar tá cineál an bunús céanna acu uilig agus tá an teanga céanna acu agus tá na nósanna céanna acu agus tá an chultúr céanna acu, tá sé i bhfad níos éasca, is dóigh, nasc a dhéanamh agus nasc daingean a dhéanamh le muintir Chonamara. Mar go leor de na cairde fiú, atá agam ón gcoláiste is tá mé an-mhór leob is chuile shórt, ach ní féidir leob. tiúnáil isteach ar an chuid sin de mo shaol, tá an chuid sin, tá cuid, tá cuid dhom féin, coinnithe amháin le muintir Chonamara, mar go na muintir a thuigeanns mé, fiú like damhsa ar an sean-nós, agus rudaí beaga mar sin, is cuma cé chaoi a mhíneos tú dhóibh, is cuid den saol é, nó seo, seo é an chaoi a ndéanann muid rudaí seo, ní, ní, ní féidir é sin a chur ina luí ar daoine. Ach ar nós gach rud beo sa nGaeltacht, tá an taobh eile ann. Bhuel, tá a fhios agam ag dul síos na blianta, bhídís fíormhaith ag troid eatarthu féin. Bhíodh achrann uafásach idir muintir Chonamara i Sasana, go mórmhór Sasana, i Sasana is mó a bhfuil. Sea, nuair atá tú ag caint leis an leaid seo as Conamara, déarfaidh tú, á, tá, is iontach an leaid thú, bhfuil 'fhios a'd, déanfaidh tú, dhéanfaidh tú, tabharfaidh tú fíormholadh dhó. Ach nuair a ghabhfas sé amach. Déanfaidh tú sciolladh air. Bhfuil 'fhios a'd, tá an locht sin, locht siúd air, tá sé tight le híomhá uilig i gceantar and all that. So tá, tá muid go maith aige sin freisin, bhfuil 'fhios a'd. Bíonn go leor cur i gcéill ann. Nuair atá tú i measc an tslua, is iontach an leaid é, ach nuair atá sé, nuair atá tú, ag déanamh cúlchaint air, ní gá go bhfuil sé. So níl fhios agam an bhfuil an gaol láidir. Tá a fhios agam nuair a bhí mise, like, ní dhéanfainn mórán iarracht.

go bhfuil dhá agus trí agus ceithre thaobh ann i gcónaí, cibé cén ábhar a bhfuil tú á phlé. Bhfuil 'fhios a'd, ceapaim gur aon duine a bhíonns ag iarraidh bheith ag plé leis ó thaobh polasaí rialtais de, gur gur uafásach an jab a bheadh ann. Bhfuil 'fhios a'd, mar ní cheapaim go go bhféadfá rud ar bith a dhéanamh a shásódh chuile dhuine. Ní ní féidir é a dhéanamh. so bhfuil 'fhios a'd le teanga ar bith a chur chun cinn, bhfuil 'fhios a'd beidh tú i gcónaí is dóichí neamhaird ar dhream amháin nó dream eicínt eile, bhfuil 'fhios a'd agus ní féidir freastal ar chuile dhuine an t-am uilig.
Is ceann de na hábhair seo nach dtéann áit ar bith. Is ceann de na hábhair seo a phléitear mall san oíche sa bpub nó tar éis an phub agus daoine cineál braon ar bord acu. agus ní bhíonn an toradh ar an sórt sin cainte i ndáiríre. Is é an teoiric, mar dúirt mé, is é an teoiric a bhí a'msa i gcónaí, is meán, is meán cumarsáide é. Má tá tú compordach ag labhairt Gaeilge, labhair Gaeilge, mura bfuil, labhair rud eicínt eile. Má tá tú ag iarraidh.